Moving away from politics, tichokere ndithu ku ndale tiloweko ku nkhani zochitikaso mu dziko muno koma nkhani zofunika zikambidwe. Kulitu tiana tochuluka ndithu kumathamangila 20 ku ndende, timakandatu kuteko ku ndende. Kumafunsabe kunena kuti timakanda tonena kuti no sitinayambe kuyankhula, tinato nde kuti nikuzindikira sitinazindikire bwinobwino tukapezeka bwanji ku ndende? nzotheka timakanda timeneti kupalamula? zukhala motani nanga tsogolo lake likhala lotani poti anawo nde kuti akhala abe ali ku ndendeko kwa zaka zaka hmm nkhani zosakhala bwino koma tifotokoze motere kunena kuti kuchokeratu ku nthambi za ndende mdziko muno Afotokozatu kunena kuti pali ana ndithu omathamangira 20 timakanda tomwe ndi totino ndi tosapitirira zaka zitatu eti 3 years below ngati ngati akula zaka ndekuti zaka zitatu ali mu ndende ndipo akukhala mu ndendemo chifukwa chonena kuti amayi awo anamangidwa Nde nanga sabadwira mu ndende momwemo enawo? Eh zosakhala bwino. Nde ali kumene koko? Ana omathamangira ndithu 20. Malinga ndi amene amayankhulira ndende za m'dziko muno, Stephen Meke afotokoza kunena kuti azimayi awawa amene ali ndi ana amenewa mu ndende anapalamula milandu yosiyanasiyana. Ndekuti kuli azimayi ena anapalamula milandu yokupha, enawo amafuna kutaya ana. mwinanso nde kuti ana ake ndi omwewo amaf, amene amafuna kutayidwawo komanso nde kuti no enawo kunali nde kuti kuvulaza anthu mukuona tsopano ngati no kwa azimayi amene no anaphawo zachiziwikire nde kuti akuseva life sentence akukh, akhala akuseva nde kuti jere mpakana moyo wawo onse nanga si nde kuti ukakhala wapha amapezewa kuti aku, akupanga sentence life sentence Mwaiona? Ukakhala kundende moyo wako wonse, nanga unachotsa moyo wa munthu, uli ndi mwana kumene kuja zikhala bwanji? Tiana tija sungatisiye kumudzi. Ndani amene asamale ana amenewo? Ndi ndani amene asamale ana amenewo? Nde uku, aku, ukumanenso ndi azibambo onena kuti no they are useless men. Chifukwatu tilitu ndi azibambo oti omwe they are useless, let's be honest. Kuli azibambo enzi zitserekwete za azibambo. Ndekuti akuledzera chani? Sangakwanisenso kusamalira ana aja. Mwaiona? no option ana aja ali kundende kuja ndekuti no kumene kujako kumakhala kumeneko kubadwa kumene kuja ndikumakulira kuti komweko ndekuti kumafika mpaka na zaka zitatu this is not a good development at all sizabwino olo ndi pang'ono pomwe eh kunoti tchabwino nanga ati anapanga bwanji sizabwino Nde takuona kuti no pakadali panopa mu ndende za m'dziko muno muli amayi okwana 250, azimayi okwana 250 ali mu ndende za dziko lino ndetu kuphatikiza pamenepo ndekuti kuli azimayi amenewawa amene ali ndi ana no omakwana kuthamangira ndithu 20, ana oti no ndi achichepere ang'onoang'ono sanayambe kuzindikira. ah, nkhaniyi tikambepo motere kunena kuti nkhani iyi si yabwino olo ndi pang'ono pomwe ana akubadwira mu ndende ndikumakulira mu ndende mukuyembekezera zonena kuti no olo atati apasidwe chance atuluke apite kunja kunoko azapanga zotani zosakhala bwino mwayiona nde tiyambire no ndi makolo chifukwa ndi makolo amene apangise zonena kuti anawa akapezeke mu situation imeneyi azimayi how do you feel Look at this, muku, mukuziona motani zimenezi? Chifukwa tikunena pano ena kutera kuwapanga nozoona kuti azipalamula, ena muzunzitsa nazo ana ndi zimenesizi, moti no simungakhale basi ndi makhalidwe abwino, basi zosokoneza sokoneza kuphwanya malamulo zotsatira zake nde enanu ndekuti ndinu oyembekezera kale kupita kumene kuja ndi ana, zikhala motani? No choice ana aja akapezeka akakhala kumene kuja. Nawe moyo wa kundende ndi moyo wa kundende posatengera zonena kuti uku ndi gawo la azimayi, uku ndi gawo la azibambo. Kundende ndi kundende. Ana aja akukula nde kuti ndi moyo wakuti kumene kujako. Mukuyembekezera zonena kuti ana amenewowo adzakhala pansi ndi kumaopa lamulo kutsogolo kuno? chifukwatu lamulo limaopedwatu chifukwa cha ndendetu mwaiona akanati ya usaphwanye malamulo n- akumanga upita ku ndende mwaiona kungochotsa ndende ijayi kungochotsa unyolo ujawo palibe amene aziopa lamulo imene nde chilungamo ndi chimenecho tingolowa nde kuti mu anarchy basi chaos amwene aliyense kupanga zimene akufuna mmene akuyimverera mwaiona koma ndende ija ndi imene timaopsatu imeneja eh maula amwene kumaula Eee amwene ku Chichiri kaya ndi ku Matchayatu uku fanzi yake imakhala ikuopa nde kuti ndende chifukwa chake udziwe kuti fanzi ija ikutani ikusamala malamulo now ana awawa iwowo abadwira mu ndende momwemo nde adzanena akakula kuti kuti chani ifetu tinabadwira mu ndendetu ukuona ngati ndende timaiopa ndendetu ndi pa home tu nanga si ndi pamene takulira kodi ngatitu ifeyo timayambatu kukwawatu kuteko timayambatu kumakwawira nde kuti no mmakonde a ndendezo Nde ungatiuze chani? Izi ndi zimene zingapangise ana amenewa kuti no azakhale ngatitu sitikufunatu kunena kuti no ndekuti tikuwapangila tsogolo lawo kuti lizakhale motelo yayi koma kuti no apezeketu ana aja asamaope lamulo fukwa chani it makes sense tu izizi zinthu zonena kuti atamayankhula choncho zizakhala ndekuti zikumamveka kuti yaa anawo abadwiladi komweko ndikumakulila komweko moti no iwowo ngati anaona dziko labwino tingoti ngati anaona dziko ndekuti kunali kundende Atatuluka kunja nde kunalino kwachilendo kodi kunonso ndi anthu amakhala motani kodi? Kuja kuti timakhala mosiyana timakhala mosiyana this is it tikamakamba chonchi iwe ndi tiana ting'onoting'ono ee mungamalingalire choncho komano tikalowatu nde kutino tipite ku psychology tikampeze Erik Erikson amene ali ndi ma 8 stages a human development mukaona zonena kuti Erik Erikson amakambapo nkhani zokhudzana ndi kuti ana aja anakali achichepere amapezeka zonoti no akuphunzirano khalidwe and zimene zimakhalitsa mwa iwo ajawa aphunzira khalidwe amaona dziko menemo ngati dziko aliona loipa kwambiri ndekuti amadzadziwa kuti ndi dziko ndiloipa kudzera mwa anthu amene azungulira nthawi imeneo tiana ngati tinakati tating'onoting'ono mungotimenya kumangotimenya tiona zoti ee dziko lino nloipa langodzadza ndi anthu ankhanza nde nafenso tidzimenya basitu khalidwe lake limakhala liti limenelo nawo mukuwaphunzitsa khalidwe limenelo. Ngati mukuwaonetsera chikondi, ku, akamalira kuwanyamula osati akulira koma ndiye kuti kukwekweza iwe undisokosera apezeka zoti ayambanso ndiye kuti kukula ndi kakhalidwe koti oh amayi athu amatikonda amatisamala dziko lino ndi lodzadza ndi anthu abwino nafenso tikuyenera tikhale amatenga makhalidwe amene aja ana tinakali ting'onoting'ono tija hmm? kuma infancy stage kuja tinakali ting'onoting'ono Now, kumene, ti, level imeneyoyo imene mukukamanga zimenezo, yoyenera kumanga zimenezo, malinga ndi Erik Erikson, ndiye kuti tiana tija tikukazindikira tili mundende muja. Tikukhala pansi ndikumaonera, ndende ndi ndende, kumaonera azimayi akumenyana, chifukwa ndiye kuti kumakhalatu life yake ndi imeneyotu. A- Akukangana, kukanganirana chani, z- zambirimbiri. Ana aziona, oh, moyo nduti ndi umenewo. What do you expect? Mukumangano ndiye kuti no, kakhalidwe koyipa mwa ana aja kusogolo kuna zoti izizi ndi zomwe tina ngati tinaphunzira ifeyo kuti no kakhalidwe kukhala ndi ndi ukuku now nanga kwa amenewo amene ah, azimayi awo akhala ali mu ndende kwa miyo- moyo yawo- miyoyo yawo yonse life sentence zikhala bwanji Awatenga chabwino ana aja akula asunthe amayenera awasunthe mwina apite kunja kukakhala ndi achibale kuti mukuona ngati ana ajawa akakhalabe ndi guidance yabwino akaleredwa bwinobwino kapena akapezeka zonena kuti kumene kuja iya amayi anutu ndi chigandanga e, anapita ku ndende uko akukhala kumenekoko ndiye musamatipatse busy ndi maeconomy amene avutawa timakamba nkhani za azimuna a ngati anali ndi ma nanga anawo anangobwera okha ngati? alipotu azibambo amene anabereka ana amenewo. a azibambo amenewo timakamba za azibambo amenewo. check, look at them where are they? ali kwina kwake ndithu zosokonekera ena kusuta chamba ena kumwa mowa chani irresponsible fathers. what do you expect ana aja ndekutino akakakula kuja moleredwa mwemo ma foster families kaya ndi machani azikazungulira uko ndi zija tikumava blantyre muli ana ana maskini mu Lilongwe muli ana amaskini e koma ku blantyre kunde akuzunguza e anandibera handbag ma issues ake ndi amenewa poti akukula ndekutino azimayi awo kulibe apanga bwanji ana aja akuyenera basi aphunzire nde kuti kumapanga hustle okha kuti apeze chakudya we are nde kuti creating another generation of criminals tiku tiku tikupangano nde kuti mtundu winanso pamenepo kukuza mtundu wina wa tizigandanga mwayiona tizigandanga takenso toopsa tonena kuti sitizidzaopanso nde kuti ndende mwaona ndiye kuti mtendere palibetu pamenepo ndiye kuti malawi akulowera kutino this is not good azimayi inu ofunika muzikonze kumeneko ko ngati mumalingalira zonena kuti muzipalamula ena anu akuti kufuna ku, kutani kutaya ana muntaye mufuna muntaye mwana inu mene mmapita kutino kuti mukatenge mimba tizeti simmadziwa eh? Ayi ayi inabwera mwangozi ngozi yakutino. Sumadziwa zonena kuti iweyo pamene wagona ndi mamuna ndiye kuti no osaziteteza bwino bwino osapezeka kuti mwatenga zima emergency pill kapena kulera mukhoza kupezeka zoti mwabereka mwana. Iye ngozi ngozi yakutino. Sizimatheka zimenezozo yayi. You know exactly. Ndiye musungano ndiye kuti mwana uja no 9 months yonse. Eh? nkukafika ndi ku 9 months mukapezeka kuti mwana uja mukampanga mukapanga deliver kokachira kenako muzikataya mwana ndi ma cases amenewo iye yamponya mchimbudzi yamponya chani no kunena kuti kulinso ndi azimayi kunja kuna akusaka ana when you get that as a gift then accept it chifukwa chani inuyo munkadziwa ndithu kunena kuti zomwe tikupangazi ndi mamunayi zibereka ndithu mwana Simakhala ngozi yayi nde mukapezeka kuti mukatheranso kumene kuja. Inu mmafuna mukhale amfulu musama mwana asamakutani musamakhale ndekuti ali kumsana nthawi ina iliyonse mufuna mumutaye mumuphe mwanayo mukapezeka kumene kuja inu ndi mwana yemweyo naye mwana uja akapezeka mu situation yoyipa chifukwa cha inuyo aah azimayi inunso pena pake muzikonze izizi nde it's not good it's not good olo pang'ono po sizabwino olo pang'ono pomwe sizabwino ayi aah nkhanizi akuti.